Darlington, kumuika Dorothy kumbuyo, ndi amene wakuuza kuti usapiteko? N'chifukwa chiyani maganizo ako akukhala ngati munthu yemwe watsala pang'ono kupita kuchiwonongeko? Dorothy wachita bwino kukulavula. Tsiku lija udandipondetsa, lero ndi izi. Ndidaganizira za kupondedwa kwake ndi njinga ku Limbe kuja. Tsopano ndimaopa kuti ngati iyeyo ankadziwa kuti njinga ija idamutulutsa mamina chifukwa cha Dorothy, akadatha kuikuza nkhaniyi. Dorothy adakudyetsa kondaine, adatero Zabowa. Uwu udali mwano. Tsimikiza! ndidamuyankha mwampikisano kutsimikiza sikungapose zikuchitikazi munthu angamukakamire mtsikana woti akukana ndiye kuti pamenepo sunamezetsedwe mchira wa buluzi adatero zabowa kunena zoona ndidalibe umboni womutsimikizira kuti ndidadyetsedwa kondaine kapena ayi apatu nkuti ndikufuna kumuuza zomwe adanena aonere zija koma sindidafune kutero sindidafune kuti ndigwedeze chibwenzi chawo ndidangoti chamumtima wachita chibwenzi adzakumana naye mdyerekezi ali mnjira kuchokera apa ubale wanga ndi zabowa udalowa mphepo nthawi zonse akangoti dorothy andipezetsa mavuto ndimamuuza kuti zidalibe kanthu koma sadasiye kundilongoloza poti timagona mnyumba imodzi anthu adachita kudziwiratu mmawa momwe kuti sitima yasiya njanji ine tsopano zinthu zidandivuta zidamuchitikira yobu wa m'baibulo zili m'mutumu sindidafune kuti zindichitikire kulandidwa dorothy kenaka zabowa kenaka anzanga ena mwaona nthawi iyi dorothy adalimbikitsa mgwirizano ndi asungwana anzake kabungwe kameneka kadalowa m'malo mwa ine koma chiyambi cha kagulu kameneka chidandidabwitsa namasaya yemwe nthawi zambiri ankakhala du osayankhula tsopano amaoneka ochangamuka ponena zinthu zambiri beatrice yemwe anali msungwana wooneka ngati amadziwa zambiri kupyolera polongulula amaoneka kuti amasowa mtendere pakaguluka ndimaganiza kuti mwina zochitika za namasaya sizikampatsa mpata woti aziyankhula ngati kale ngakhale hede ulu angakhale wosangalatsa bwanji kuseka kwa beatrice kudali kubwerera mbuyo Kwa ine chachikulu chidali choti kagulu kameneka kamandiopseza ufulu wanga. Tsiku lina nditapita ku nyumba yodyera ndidakumana ndi kaguluka. M'malo moti kazidya chakudya kamaoneka ngati kadali pa msonkhano wogwirizana zofuna kuthana nane. Apa nkuti Dorothy atakhala pakona ina ya nyumbayi. Akakhala anzakewa adakhala mbali zina za tebulo lomwe padakhala Dorothy ndipo kuseka kwawo kudapitirira. Nditalowa ndidadziwiratu kuti nkhani yomwe ankadya pa tebuloyi idali yanga. ndidalezera ndi kuyang'anidwa izi zidapangitsa kuti ndilephere kudya chakudya changa apatu nkuti kuyambira tsiku lomwe dorothy ndine tidakangana zakudya sindinkadzifuna pa tsikuli polowamo ndimaganiza kuti mwina chakudya chingamezeke ndidangochitenga chakudyachi ndikumupatsa mnyamata wina onenepa iye amati akaona chakudya amakhala ngati waona mulungu ndipo atachiona nkhope yake idawala maka pomwe adaphatikiza chake ndi changa chija chisangalalo chake chidafika pa indeinde nawo mtima wanga udasangalala kodi phiri limeneli ndiye liti everest ulikwera bwanji siliwopsa tobiyasi anamufunsa mnyamatayo chala chake chikuloza mbale ya chakudya chophatikiza chija nthawi yomweyo anthu adamukuwa mwini chakudyayo anthu ambiri adali adani ake kwa iye tsopano ili lidali tsiku losayiwalika anthu amati mnyamatayo adali osakana chakudya ngati kumanda darlington wagwisa nzake mpira ndi manja pafupi ndi golo lake adakuwa mmodzi wa atsikana mkagulu kaja uku mnyamata uja akukuwidwabe mnyamata uja adatulukamo asanadye chakudya chija kodi olemekeza sadadziwe kuti amujombetsa mnzake winanso mkaguluka adafunsa pa zifukwa ziti adatero namasaya pa zifukwa ziti silidali funso koma ndemanga hede ulu he koma kulephera kumeza nyama yononayi chikondi chokhachokhachi ayi mnyamata sakupusa uyu ndikakhala ine nyama ndi mpunga zanditha he nkatero ndiye kuti tsiku ndaliyendetsa kunenedwa ndi atsikana si ntchito ayi ndikuti amene adandinenera mawu omalizawa pakaguluka sindidamudziwe ndimachedwa ndikuyang'ana anthu omwe ankamuyang'ana kumene mnyamata yemwe ndidamupatsa malodza uja tsopano ndidayima ndikuyang'ana kaguluka mwaukali ndidatola khokho la nthochi lomwe lidali pansi kulunjika komwe kudali kaguluka nditafika ndidaliponyera mbale ya chakudya ya dorothy adali asanayambe kuchidya kodi iwe ukupuma adakuwa anzake a dorothy mmene anatero ndiye kuti nditayandikira khomo lotulukira koma dorothy sadakuwe nawo anzakewa adali phee osanena kanthu ndimadziwa amayiwa kuti chilango chilichonse choperekedwa kukaguluka chidayenera kumupeza iye poyamba sikuti ndimaganiza kuti iyeyo adayenera kuimbidwa mlandu ndimangoganiza kuti poti iyeyu sankandikonda tsopano ndiye kuti adalibe mlandu vuto lidali mtima wanga sudali m'malo kuti ubwerere m'malo mwake ndikukhululukidwa podziwa sindikadatha kudzikhululukira ndekha ndidayamba kufunafuna njira ndi mpata woti ndikomane naye ndimafuna kudziwa chenicheni osati kuyendera mbali ngati nkhanu koma mwayi wokomana naye umasowa tsiku lina ndidamuona ndidati nditamuona mtima wanga udapitirira kuchita phokoso loopsa adali yekha adakhala pa masitepe a nyumba yomwe yayandikana ndi nyumba yodyera ija kabungwe kake kaja kadali katapita kuonera masewero a mpira iye sankakonda masewero amenewo nditafika pafupi ndidaopa kumupepesa ndidali nditaona kumupepesa kudali ngati nansala kudya nkhuku ya chibudu kwenikweni sindidafune kuponyedwa funso longa walakwanji nkadayankha kuti chiyani makolo anga adandiputsitsa monga mmene adanenera tsiku adandithamangitsa lija Ndikudziwa akadati, Ndi chiyani? Kenaka ndidangoti, Zili bwino, zili bwino. Zili bwino? ndidafunsa chifukwa sindidakhutire ndi zili bwino wakeyo. Nziyani zidali bwino? Uli bwanji? ndidamufunsa, osadziwa chotsatira chake. Kaya iwe! ndidayankhidwa. Kayankhidweka kadandisoyisa mtendere. Osati adandiyankha mwachisoni, koma ndidaona kuti iyeyu sankalabadira za ine. Posandiuza za moyo wake thupi langa lidazizidwa. Nanga ine sindinkafunsa za iye? akadandiyankha bwino sindikananyada ngati nkhunda ya mphongo